dzina langa ndine Egon Cholakian poganizira momwe zinthu zilili zodetsa nkhawa kwambiri kuchuluka kosaneneka kwa masoka owononga nyengo pa dziko lapansi ndikufuna mwachangu kupempha atsogoleri atatu apa dziko lonse lapansi omwe ndikuyerekeza kwanga

Ndikulankhulani atsogoleri atatu odziwika a nthawi yathu ino, poyera komanso poyenera chifukwa mawu anu ndi ofunikira kwambiri pakukonza zomwe zikuchitika pa dziko lonse lapansi. Ngati mungamve ndi kumvetsa kukula kwa vuto la nyengo limene anthu akukumana nalo masiku ano, maiko onse adziwa za vutoli ndipo zimenezi zidzatipatsa mwayi wothetsa tsoka limene likubwerali. ndi wokakamizika komanso yofunika kwambiri mbiri yathu tsogolo la aliyense okhala pa dziko lapansi tsopano likudalira chifuniro chanu cha ndale kunena izi mwachangu pa udindo wanga monga woyimira dziko la sayansi monga katswiri wa maphunziro osiyanasiyana omwe amaonetsa maphunziro apamwamba komanso malaboratories omwenso ali ndi ubale wabwino kwambiri ndi a pulezidenti anayi a ku us kwa zaka zambiri ndakhala ndikudandaula za kusintha kwa nyengo pa chitetezo cha dziko atsogoleri odziwika pa dziko lonse lapansi a biden a xi jinping ndi a putin lero ndikupemphani kuti muyang'anirenso chidwi chanu ku chiopsezo chakupha chomwe dziko lathu lapansi ndi anthu onse akukumana nazo pakadali pano Ndiloleni ndifotokoze momveka bwino, sindikunena za mpweya wowonjezera kutentha ndi mpweya wa CO2. Ndikulankhula za chinthu choopsa kwambiri chomwe chimayambitsa kusintha kodabwitsa m'magawo onse a dziko lapansi. Izi sizikufufuzidwabe mokwanira ndipo zimafuna kuti asayansi afufuze mwachangu. ndiloleni ndifotokoze mbali zikulu za nkhaniyi kuti ndilimbikitse kumvetsetsa kozama zomwe zikuchitika ku- kuti kuchuluke kwa nyengo kusintha masiku ano ndi vuto lo- lakunja lomwe likusokoneza maiko a dziko lapansi izi zimachulukitsidwa ndi kutayika kwa ntchito ya matenthedwe a mnyanja ya mchere zomwe zimapangitsa kuti zisazizire magma chifukwa chake mphamvu zamkati zimaunjikana mkati mwakuya kwa dziko lapansi yang'anani pa zigawo ziwiri zofunika kwambiri tchati choyamba chikuwonetsa zomwe zikuchitika mu kuchuluka kwa kutentha komwe kumasungidwa m'nyanja za pa dziko lapansi ndipo tchati chachiwiri chikuwonetsa kusiyana kwa pachaka kwa kutentha kwa pa dziko lonse lapansi mu zochitika zonsezi pali kusintha kotsimikizika komwe kumaonekera mu data kusokonezeka kwa kayendetsedwe ka dziko lapansi kameneka kumapangitsa kuti dziko lapansi lichuluke mofulumira komanso kuchuluka kwa zochitika za mlengalenga monga mphepo yamkuntho mvula yamkuntho mvula yamkuntho ndi mvula yodabwitsa zomwe zimayambitsa kusefukira kwa madzi kusokoneza uku kumafikiranso ku masoka a geodynamic monga zivomerezi kuphulika kwa mapiri ndi zina zotero Kuphatikiza apo, malingana ndi masamu opangidwa ndi gulu la sayansi la padziko lonse lapansi, Alatra, kuchuluka kwa masoka a nyengo kumachitika pa kupita patsogolo kwa geometric, komwe kumatsimikizira kuti m'zaka 7 zokha, chifukwa cha masoka padziko lapansi pakhala palibe malo okhalamo otsala. Ndatsimikizira. kuwerengera kwawo komanso masamuwo ndipo ndili ndi zifukwa zomveka zotsimikizira kuti ndi zolondola komanso zolondola zedi ndikufuna ndikutsimikizira kuti ndakhala ndikugwira nawo ntchito popanda njira zowunikira zoona zomwe zimagwiritsidwa ndi ofesi ya director of national intelligence CIA ndi mabungwe ena azamisala a ku US ndi akunja. Chifukwa chake ndili ndi luso lokwanira kunena kuti kuchulu, kuchulukira kwa mphamvu ndi kuchuluka kwa masoka omwe aperekedwa ndi Allatra ndi olondola. Zikuulutsa zovuta kwambiri kuwonjezereka kwa mphamvu, mphamvu za tsoka m'zaka zikubwerazi, komanso kugwa kwa nyengo komwe kukuyandikira. Kuti asimikizire izi, asayansi akulimbikitsidwa kuchita mawerengedwe awo oyambira pakali pano. Kukayika kulikonse kudzathetsedwa powona zomwe kusintha kwa madzi m'nyanja kwa zaka zitatu zapitazi. Izi zikuphatikizanso kuwunikiranso zinthu monga kusintha kwa makinokolo a m'nyanja, kutentha kwa nyengo, ndi kusintha kwa gasi. zinthu zomwe tazitchulazi zikunena zokha ngati kuunika kophatikizana kunachitika zikanakhala zoona kuganiza kuti tasala pang'ono kugwa ndipo tsogolo la anthu likudalira zisankho za anthu atatu kuzindikirika kwa zovuta za nyengo ndi kupita patsogolo komwe ndidatchulako kukuwonetsa kuti posachedwa tidzakumana ndi mbiri yakale yakuwonongeka kuchokera ku masoka anyengo, kuwononga chuma chosayerekezeka komanso ndalama. Tidzaona kuwonjezeka kosaneneka kwa chiwerengero cha othawa kwawo chifukwa cha nyengo chophatikizika ndi kutayika kwa miyoyo yambiri ya. Pa August 13, 2023, ndidaitanitsa anthu onse asayansi, atsogoleri a padziko lonse lapansi kuti athandizire kukhazikitsidwa kwa Unified International Scientific Research Center. Likululi lithandizira kufufuza mozama komanso mozama pa zochitika zosiyanasiyana za kusintha kwa nyengo ndi kusokonezera kukera kwa njira zothetsera mavuto. ndinayambitsa mfundo imeneyi ndi cholinga chokhacho chosonkhanitsa akatswiri otsogola pa kafukufuku wa sayansi ya magulu osiyanasiyana ndi kuwapatsa mikhalidwe yabwino kwambiri yogwirira ntchito yopindulitsa izi kuphatikizapo kupeza zonse zofunikira za sayansi ndi ndalama zopanda malire zomwe zingatheke pokhapokha ngati maiko avomereza ndi mgwirizano umodzi Mu nthawi yochepa iyi chichokereni pa pempho langa loyambirira masiku angapo apitawo, ndalandira yankho lodabwitsa kuchokera kwa anzanga asayansi odziwa zambiri padziko lonse lapansi, omwe amagwirizana ndi nkhawa zanga za vuto la nyengo padziko lonse lapansi ndipo amaona kuyenera kuchitapo kanthu malingana ndi changu chomwe chimabwera chifukwa cha tsoka lomwe likubwera. Zopempha zambiri kuti zigwirizane ndi kayendetsedwe kanga zalandiridwa kudzera pa webusaiti yanga yozipereka ndi ndalandira kwambiri kumva kuchokera kwa ena onse pa dziko lonse lapansi popititsa patsogolo kukhazikitsidwa kwa gulu la pa dziko lonse lapansi asakanikirana omwe akukonzekera kuthana ndi vuto lalikululi. asayansi ambiri asimikizira kale masamu a momwe masoka achulukira omwe tawatchulawa ndipo afika pa malingaliro monga momwe ndanenera ndi chitsanzochi ndi cholondola kwambiri izi zimandipangisa kukhulupirira mwamphamvu kuti tikukumana ndi tsogolo loyipa kwambiri ngati sitichitapo kanthu tsopano kuphatikiza apo asayansi ambiri ochokera ku maiko osiyanasiyana amachirikiza ndi mtima onse kafukufuku wa sayansi wa Allatra ndi kusimikizira mayendedwe a ngozi zomwe zikuchitika ndalandira thandizo kuchokera kwa anzanga ambiri ndi anzanga kuti akhazikitse bungwe la unified international scientific research Center ndi kukonzeka kwawo kugwirizana mkati mwa dongosolo lake kwa inu amene mukuchita nawo ntchito yathu ya sayansi Chonde dziwani kuti ndikulandira kale mafunso ambiri abwino kwambiri kuchokera ku madera onse a dziko lapansi. Gululi layamba kutchuka ndi chidwi cha anthu. Ndine wokondwa kuti pali anthu ambiri anzeru ndi odalirika komanso asayansi odziwa bwino ntchito yawo. Izi zimathandiza kuti tiziyembekezera zinthu zabwino. Zoona zake n'zakuti dziko latsala pang'ono kuwonongedwa. Tilibe mwayi wopewa tsoka loopsa lomwe likubwerali ngati tisankha kuzengereza. Panonso asayansi ndi okonzeka kuchitapo kanthu nthawi yomweyi. Koma chilengezo cha ndale ndi chofunikira kuti pakhale kusintha kokwanira komanso kofunikira. Choncho lero ndikukakamizika kupanga pempho la anthu onse, atsogoleri odziwika, a Biden, a Xi Jinping ndi a Putin, ndi kulankhula nanu momasuka komanso poyera komanso osati kumbuyo komanso sindikupempha msonkhano waumwini ndi aliyense wa iwo. palibenso nthawi yochitira ulemu wotero zinthu zafika poyipa iyi ndi nkhani ya chitetezo chapamwamba ndipo nkhani yomwe mwa njira iliyonse imakhudza dziko lililonse ndi nzika iliyonse ili ndi vuto lomwe limakhala m'manja mwanu nonse atatu Ndikuvomereza kuti kuti amvetsetse zovuta zanga zomwe ndafotokozazi, choyamba munthu ayenera kukhala ndi chidziwitso chokwanira cha sayansi, madera omwe akufunikira, kapena ndi atsogoleri a dziko. Chifukwa chake kuzindikira komwe ndili nako kuyenera kukulimbikitsani. Chifukwa chake ndikudalira atatu a inu njonda monga atsogoleri opatsidwa nzeru zapadera za ndale, kulingalira bwino, kuonera za mtsogolo ndi luso lakuya la zambiri kuti muchitepo pa nkhaniyi. Mu nthawi yofunikayi pa chitukuko chathu chonse kutsimikiza kwanu pa zandale ndiye chida chopulumutsa anthu onse. Popitiriza kulimbana ndi vuto lalikulu kwa anthu komanso kuteteza tsogolo lathu ndi tsogolo la mbadwa zathu, ndi kofunikira kuchitapo kanthu motsimikiza zoona zochita zomwe zimagwirizana kwambiri ndi ulamuliro wanu. Front and Centre, ndikofunikira kukhazikitsa an unified international scientific center kuti abweretse pamodzi malingaliro abwino kwambiri a sayansi ochokera pa dziko lonse lapansi kuti athetse vuto kugwa kwa nyengo kuti lizigwira ntchito moyenera malowa ayenera kukhala ndi zida zonse zofunika ma satellite malo owonera ndi malo ofufuzira pa dziko lonse lapansi Ndi kofunikira kuzindikira kuti kuyesayesa koteroko kudzafuna ndalama zopanda malire, chifukwa kuthetsa ntchito yaikuluyi kudzafunika kudzipereka, laboratories onse, malo ofufuzira, ogundana, ndi zina zotero, zomwe ziripo masiku ano. Tidzafunika kusonkhanitsa mosalekeza ndi kusanthula deta kuchokera ku ngodya zonse za dziko lapansi, kuchokera ku zigawo zake zonse, kuyambira pachimake mpaka pafupi ndi malo ake. Pokhapokha mwa njira zotere tingathe kukhazikitsa ulamuliro pa njira zomwe zikutifikitsa ku chiwonongeko ndi kuzithetsa. Kachiwiri, ndikufunikira kuti tisiye nthawi yomwe nkhondo zonse, mikangano ya nkhondo, kusagwirizana komanso mikangano ya ndale, ndikufunikira kuimitsa chiwonongeko ndi kugawanikana kwa dziko. Tonse tikukumana ndi mdani wamba lero yemwe akupeza maiko onse. Nyengo tiyenera kuphatikiza chuma chathu. Ndikupemphani atsogoleri odziwika a maiko atatu otchuka. a Joe Biden, a Xi Jinping ndi a Putin, ndikupemphani aliyense wa inu kuti amve pempho langa. Tambasulani manja anu kwa wina ndi mnzake ndipo musonkhane mwachangu tebulo pokhapokha ngati mtsogoleri wa dziko lapansi ndi zotheka kukhazikitsa mawiro Ndikufuna kuti mukhale pa tebulo limodzi. Ndikupemphani mwachangu kuti muyambitse msonkhano wa padziko lonse wa atsogoleri onse a boma pa mapulatifomu iliyonse yomwe mungaganize kuti ndi woyenera, kaya ndi UN kapena malo ena aliwonse, tsiku lililonse komanso nthawi iliyonse. Komabe sitingathe kuchedwa. Kutayika kwa tsiku ndi miyezi kumachepetsa mwayi wathu wopulumuka, ndipo chiwerengero cha imfa chikuwonjezeka mofanana. Ine ndi anzanga ochokera padziko lonse lapansi takonzekera kukupatsani chidziwitso chokwanira cha vuto limene lilipo ndi nyengo, kuti muthe kuchitira umboni ndi maso anu zimene zikuchitikira dziko lapansi ndiponso zimene zikuyembekezera posachedwapa. Maola awiri akwanira kuti tikudziwitseni momwe zinthu zilili pano. asayansi anzanga avomereza kufunika kwakukulu kukonzekera mwamsanga msonkhano wa atsogoleri a mayiko kupulumutsa kwathu tsopano kukudalira inu atatu njonda mukangomvera pempho langa mwachangu atsogoleri ena a dziko lonse lapansi adzasonkhana pa gome limodzi kenako mwayi woti anthu onse apulumuke udzawonjezeka kwambiri Pakanali pano tili pa njira yodu- yogundana ndi tsoka. A Joe Biden, a Xi Jinping, a Putin, ndikupemphani kuti mundimvere. Pamene tikukhalabe ogawanikana, tilibe mphamvu zolimba ndi matsoka omwe atsala pang'ono kutigwera tonsefe. Zokumana nazo zaposachedwa, monga ngati moto umene unachitikepo n'kale lonse ku Hawaii ndi kusefukira kwa madzi ku China, momvetsa chisoni zimatsimikizira zimenezi. Ndalandirapo nkhani za Mboni zoona ndi maso kuchokera ku Lahaina, Hawaiian town yodziwika bwino yomwe idatenthedwa ndi malawi. Zimene anapirira n'zoopsa. Ku Hawaii, anthu adatsekeredwa m'maloto oopsa, miyoyo yambiri inatayika chifukwa palibe chithandizo cha panthawi yake. Nkhalango zinatenthedwa, mizinda inatenthedwa, ndipo anthu anatenthedwa. Ndipo potsutsa Gahena iyi, tinalibe chotsutsa. Kusowa thandizo kwathu kwakukulu, kaya ku Hawaii kapena ku China, kwavumbula kusakonzekera kwa anthu kukumana ndi ziyeso zoterezi. Nzochititsa chidwi kuti milandu yonseyi inachitika m'mayiko odziwika chifukwa cha mphamvu zawo zankhondo. Koma kodi nchifukwa ninji mphamvu za nkhondo imene sizinadzionekera pamene pakufunika kupulumutsa anthu wamba? Ngati magulu ankhondo atumizidwa kuti apulumutse anthu, ngati tikhala ndi zida ndi luso lofunikira, thandizo la panthawi yake litha kuperekedwa kwa anthu, ndipo miyoyo yambiri ya anthu idzapulumutsidwa. Ngati asayansi a Allatra akanatsatiridwa zaka khumi zapitazo, zambiri zomwe zikuchitika pano ndi zomwe zidzachitike mtsogolomu zikhoza kupewedwa. Komabe, kuti zonse ndi zakale, tikukhala mu nthawi. Zosankha zathu pakali pano zimapanga ngati tidzakhala ndi tsogolo. bambo Biden, a Jinping, a Putin tikulankhula nanu chifukwa cha zovutasi. Ndikofunika kuti dziko lonse lapansi lisinthe ndale za pa dziko lonse lapansi ndi kuganizira zoyesayesa zonse kuti zigwirizane. Ankhondo a dziko lapansi ayenera kusintha machitidwe yawo kuchoka ku chiwonongeko cha adani kupita ku chipulumutso cha anthu. Ife monga anthu si adani kwa wina ndi mnzake. Zili m'manja mwa atatu kupanga ndondomeko ya padziko lonse lapansi yoyang'ana kuti sitili adani. Dziko lathu ndi laling'ono ndipo dziko lathu lili pachiopsezo kwambiri. Tikuyandikira mphepete. Palibenso chifukwa chochitira nkhondo ndi kukhala ogawikana. Lingaliro lagona pa kufunafuna njira zogwirizanitsa. tiyenera kuvomereza kuti tsoka silichitika pa nthawi yoyenera choncho tiyenera kuthana ndi vuto la kusamuka kwa nyengo nthawi yomweyo pamene tidakali ndi mwayi wochita zimenezi pa zikhalidwe zokhazikika mikhalidwe yoti anthu asamukire ku madera atsopano ayenera kukhazikitsidwa kale pogwiritsa ntchito njira ya demokalasi popanda kukakamiza koma ndi ufulu wosankha kulemekeza ufulu wonse wa umunthu anthu ayenera kumva ngati anthu ayenera kuona kuti moyo wawo miyoyo yawo ndi ya mtengo wapatali yofunika ndi yotetezedwa kuti alandire ufulu weniweni ndi ufulu tiyenera kuzindikira bwino lomwe tsopano kuti posachedwa padzakhala kutsogolo kapena kumbuyo pa mpikisano umenewu Choncho malire a mayiko ayenera kukhala otseguka kuti aliyense aziyenda mwaufulu. Ndikudziwa bwino lomwe ndipo ndikuvomereza kuti kusuntha kopanda malire kotero kudzaphatikizapo kuyanjana kosalephereka kwa anthu a khalidwe, miyambo, ndi miyambo yosiyanasiyana. Izi zimapangitsa kuti pakhale kufunikira kukhazikika malamulo ogwirizana omwe sayenera kuphwanya zofuna za anthu osamukira ku mayiko ena kapena madera omwe alandira. Malamulo ayenera kukhazikitsidwa pa umunthu ndi kufunika kolemekeza ndi kukhala mwamtendere ndi mogwirizana. Ndi kofunika kuti anthu asakhale ndi zifukwa zongokhalira kukangana, kuti ulemu ndi ulemu wawo usaphwanyidwe, komanso kuti asunge umunthu wawo. Mwachionekere, kusamuka kwakukulu kwa anthu kudzaphatikizapo kufunikira kukonzanso dongosolo la zachuma. osunga chuma cha dziko lonse chuma chogwirizana chokonzekera pa dziko lonse lapansi chifunika pa kugawira zinthu zofunika ndi zofunika ndi zolinga zina chuma chogwirizanachi chiyenera kuyang'ana kwambiri kuonetsetsa kuti anthu azikhala olemekezeka kwa anthu onse mosasamala kanthu za kumene akukhala kapena kusamuka palibe dziko lomwe lingathe kupirira zomwe zikubwera bambo joe biden bambo Xi Jinping, bambo Putin, ngati mukundimva tsopano, ngati muli ndi chifuno, umunthu komanso kumvetsetsa zovuta za momwe zinthu zilili, ndikupemphani kuti mubweretse msonkhano wa atsogoleri a dziko lonse okhudzana ndi momwe tingakonzekerenso chuma cha dziko lonse lapansi, kuletsa asilikali anu ndi kuwongolera zida zanu zankhondo zomwe zilipo kale zothandizira kupulumutsa miyoyo. zida za nkhondo masiku ano tilibe zida kapena zida zothanirana ndi zomwe dziko kuzunzidwa likufunika kutiunikira ndikofunikira kuyimitsa mwachangu mikangano ndi kusagwirizana kulikonse ndi kusiyana kugawa anthu pa zandale tsopano ndikofunikira kwambiri kusintha zolankhula za pa dziko lonse lapansi ndi kukwaniritsa zolinga zogwirizanitsa anthu Tiyenera kuyamba ndi njira yoyenera kuti tipange maubwenzi ndi kulemekizana pakati pa anthu. Ndipo anthu okhawo omwe angakwanitse kukwaniritsa zolinga pa dziko lonse lapansi ndi inu anthu atatu. Tsogolo la mabiliyoni a anthu limadalira aliyense wa inu. Ngati simupeza mphamvu ya chiyanjanitso ndi kuphatikizika kwa anthu omwe akuyenera kumvetsetsa momwe mbiri ya anthu idzathere, palibe kugwirizana pa ndale komwe kuli koyenera. Pachiyambi cha zochitika zadzidzidzi izi kumene tonsefe timadzipeza lero, dziko lili lonse likukumana ndi vuto la kusintha kwa nyengo. Mayiko ambiri avutika kale kwambiri ndipo posachedwa palibe dziko limene lidzasiyidwe pakadutsa mwezi ndi tsiku. Vutoli limakhala lovuta kwambiri komanso lovuta kwambiri. Koma pakadali pano tikadali ndi mwayi. Tili ndi mwayi ngati mutimvere. tsopano ndikufuna kufotokoza momveka bwino kwa atolankhani kwa atolankhani onse omwe alibe chidwi ndi kuthandizira kuti chisankhochi sichidziwike koma ndikupemphani pamaso pa anthu ganizirani za inu nokha mabanja anu ana anu zimatengera inu atolankhani ngati nzika za maiko omwe apurezidenti yawo ndikulankhula lero amvera uthenga wanga kapena ayi kuopa kwa nzika za kuopsa kwa zinthu kungasokoneze kwambiri chigamulo cha atsogoleri a maiko ngati anthu ayichilikiza ndi kupanga chosakhala choyenera dziko lidzapulumutsidwa atolankhani nanonso muli patsogolo pano Ndipo zambiri zimadalira inu kupulumutsa dziko lapansi komanso andale ndi asayansi chimodzimodzi. Kuti asayansi achitepo kanthu ndi kukhala ndi udindo wopulumutsa dziko la tsogolo, andale ayenera kupanga chisankho choyenera pa nthawi yake pa nkhani yokhazikitsa bungwe la Unified International Scientific Centre. Kuti izi zitheke, udindo wa mkango udalira inu atolankhani kuthandiza kufalitsa uthenga kuti ufikire atsogoleri a dziko. Iyenera kufikira zonse, mbali zonse za maiko. Tagawanikana ndi zochita zachuma ndi ndale kwa nthawi yaitali, koma tsopano ndi nthawi yoti tisinthe. Timafunikira chitsimikizo cha nzika iliyonse ya dziko lino. Tiyenera kubweretseresisa kulingalira bwino ndi ulemu pakati pa anthu. Ngati sitimenyerana nkhondo, moyo wathu udzakhala wopanda phindu. Atsogoleri olemekezeka a maiko atatu otchuka kwambiri, United States, China ndi Russia, a Joe Biden, bambo Xi Jinping ndi Mr Putin ndikulankhulanso nanu poyera pamaso pa zikwi mazana ambiri owonerera maiko omwe ali ndi chidwi kudandaula mwachangu. Yakwana nthawi yogonjetsa mikangano yonse ndi mikangano. Inde, kwa zaka zambiri takhala tikupitisa ndipo aliyense ankamenyera yekha. Koma tsopano ndi nthawi yomenyera tsogolo logwirizana la dziko lapansi limodzi kuti aliyense apulumuke. Nthawi ya chitetezo cha dziko yadutsa. Nthawi ya chitetezo chapamwambachi yafika. Iyi ndi nkhani ya kupulumuka kwa anthu onse. Zochitika zodabwitsa zomwe zimachitika ndi nyanja ndi pansi pa dziko lapansi ndi zoopsa. Yafika nthawi yoti atsogoleri odalirika asankhe zochita mwanzeru. Tili pafupi. Ngati tipitirizabe njira yokugawanika yomwe yakhala ikulamulira kwa zaka zambiri, chitukuko chathu chidzatha. Tiyenera kudera nkhawa za kupulumuka, kutanthauza umodzi, ndipo ndikulankhulanso kwa inu. Chonde itanitsani msonkhano wa atsogoleri a padziko lonse lapansi pa gome limodzi, kuzindikira kuti dziko lapansi silikufunikanso kapena kusangalala ndi zokambirana zofunika kwambiri zokhuza kuwonongeka kwa nyengo, zomwe zimapereka ngati maonekedwe akunja zoperekedwa kudzera m'galimoto yoyendetsedwa ndi zinthu zabodza kapena zabodza zakale ndi zakale. ine ndi anzanga timangofunika maola awiri a nthawi yanu ya mtengo wapatali ndi kuganizira kuti mumvetsetsa zomwe zikuchitika ndipo muzaona nokha kuti ngozi imeneyi ndi yomveka ndikhulupirira kuti mutha kupanga chisankho kwambiri chabwino pambuyo pake Umunthu ulibe njira ina yotheka. Palibe dziko limodzi lomwe lingathe kulimbana ndi vuto la nyengoli palokha. Mwina tonse pamodzi timatsikira kuphompho, kapena mungalumikizane dziko lonse lapansi ndipo chifukwa cha ichi anthu amapeza mwayi wopulumuka. Ife asayansi timamvetsetsa kuti tipitirira timazindikira choti tichite, koma pa izi zonse zomwe zimafunika ndi chisankho chanu, mwadala, chisankho cha ndale za dziko lapansi. Dziko limene linalimo dzulo silinakhalepo lero. Ambiri sangafune kuvomereza, koma mosasamala kanthu za malingaliro athu, palibe kusintha kwa zakalezo. mwina tipange njira yatsopano yolumikizirana kuletsa magawo anthu ndi kuteteza dziko lapansi kapena njira ino yomwe yakhala yosaunthika komanso yosalamulika idzafika pachimake pakukhumudwa kwa anthu onse bambo joe biden a xi jinping a putin udindo wa pa dziko lonse lapansi pa mapewa anu okha ndi chifuniro chanu umunthu wanu kukhudzidwa kwanu ndi zovuta zomwe zikuchitika chikhumbo chanu ndi zokhumba zanu zomwe zidzatsimikizire mtsogolo lathu tsoka la dziko lonse lapansi lili m'manja mwanu chilichonse chimadalira chisankho chanu ngati mutapeza mphamvu kuti mukhale ogwirizana ndi kuchitapo kanthu pa nthawi yake ndiye kuti tsogolo la anthu lidzakhala ndi mwayi wokhalapo ganizani za anthu anu ganizani za anthu onse popanda umunthu sipadzakhala kanthu ndi mwa kufuna kwanu magawo anu onse pa dziko lapansi atha kuyimitsidwa ndikupemphani musawononge dziko gwirizananisani kuti tipulumuke tonse tidakali ndi mwayi mwayi ngati sitilanda siutilanda nkhondo zonse ndi ndale zidzakhala zopanda tanthauzo zonse zidzakhala pachabe mtolo waukulu uli pa mapewa anu udindo watsogolo lanu zili m'manja mwanu Ngati mungamvetse kuopsa komwe tilimo lero, ndikukhulupirira kuti muthandizira kupulumutsa dziko lapansi. Pomaliza, mmalo mwa anthu onse omwe ataya miyoyo yawo chifukwa cha kuwonongeka kwa nyengo komwe tabweretsa chifukwa cha kusasamala ndi umbombo wathu, ndi anthu onse amene ataya miyoyo yawo mopanda chifukwa cholephera kuchitapo kanthu kwa atsogoleri athu, Ndikupemphani nonse mugwirizane ndi uthenga omwe ndapereka lero. Zikomo kwambiri.